Ndikulandirani nonse mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Uthenga wa lero mutu wake ndi mchere wosukuluka. Mchere wosukuluka. Tiwerenga mawu amene apezeka pa Luka chapter 14

siyeneranso ngakhale nthaka kapena kudzala la manyowa umatayidwa kunja amene ali ndi makutu akumva amve tipemphere atate mu dzina la yesu khristu tikuyamikani pa mawu amene tawerenga Tikupemphera kuti inu Mzimu Woyera mutilankhule tonsefe ndi kupitiriza kuchita zomwe mumachita nthawi zonse. Mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mchere wosukuluka. Aleluya. Ngati pali chinthu chimodzi chofunikira kwambiri ndi mchere. ndiwo ikhoza kukhala yabwino kwambiri koma ikangosowa mchere sizimayenda so mawu a mulungu akukambanso apa kuti mchere ndi wabwino koma akuti koma mchere ukasukuluka umakhala upanda ntchito haleluya ndi tione kusukuluka ambiri tikuziwa kusukuluka komabe mwina kuti tifotokozeko pang'ono ndikuti kusukulukako ndikutani mu nthawi ya ambuye yesu Mchere umene umapezeka ku Israel unali wa miyala, enanso mwina mchere umenewu wa miyala tauonapo. Ndi mchere umene wa miyala akaunyamula, popeza matengedwe ake amangowuyika mwina mthumba ndi kumayenda nawo. So chimene chimachitika ndi choti mcherewo umakhala kuti mmene ulili mwina kunjaku kukhala mchere koma mwina mkatimo mcherewo mukauchosa kumapezeka kuti mwas- mwasala mwala mchere umatha kungokhala kunja kokhako umatha kupeza pena wonse kukhala mchere ndithu koma kumapezeka pena miyala yomwe si mchere ndiye akaunyamula mthumba nkukumana ndi mvula ndikunyowa umapezeka kuti mwina pomakafika thumba wanyamula la nchere lija wakafika ndi miyala yokha cha ncherecho chasukuluka so kusukuluka ndi kuchokako kuchoka kwa mphamvu ya nchereyo ndi kusukuluka nthawi zinanso ngakhale olo mchere wa masiku ano mwina titaona kuti ukhoza kusukuluka pamene mchere uja wachepa ndiye mwaika madzi ambiri cha mcherecho sichimvekamo amangomveka madzi chifukwa mcherewo wasukuluka watha mphamvu so kusukuluka ndi kutha mphamvu kuchoka cha mcherecho so Ah, pa nthawi imeneyoyo popeza mchere wake unali wa miyala ndiye kuti mchere wosukuluka ndi wosasukuluka pongowuona ndi maso unali osasiyanitsika wonse umoneka chimodzimodzi koma kuika mundiwo kapena kuuika palilime ndi pamene umadziwa kuti mchere ukasukuluka ndi mwala ndi mwala haleluya mwala so umata kusunga n'kumati ndasunga mchere utasunga mwala ndiye ndikuganiza kuti mavenda athu amasiku ano ochenjerawa akanakhalapo nthawi imeneyo miyala imene bwenzi akuitoleratolera ndikuyala pansewu ndikumati kumagulitsani kuika mpaketi oti ukamasule kunyumba uyo kumati wagula mchere utagula mwala nde eh, nkhani ndiyabwino kwambiri ambuye yesu khristu tu ndamene anapereka ah, fanizo limene anapereka mawu amenewo komanso pa mateyu 5 verse 13 mawu amenewanso akupereka ambuye yesu khristu akuti so amauza ophunzira ake akuti inu ndinu mchere wa dziko lapansi koma ngati mcherewo usukuluka adzaukoleretsanso ndi chiyani? Ulibenso ntchito koma kungoutaya kunja anthu nauponda. Tsopano mawu amene ali kwa Luka uja ankati mchere umene ukasukuluka akulibe ntchito ngakhale even kuika mmunda sikuthandizani even kuzi, ku, kudzala kumene mmatayira zinyalala musautayire kumeneko komkautayani pansewu anthu auponde chinthu choti even kuntaya akuti nchiononga nthaka chamukaika kudzala uononga nthaka koma uikeni pansewu anthu auponde haleluya tilipo azibusa ena tiyambire ndi ifeyo chifukwa nthawi zambiri azibusa timakonda kupereka zitsanzo za anthu ena tilipo azibusa ena tinayamba ndi moto weniweni koma lero tasukuluka

chikondi chimene kuchisonyeza mtima uwu mwamuna kundi amene koma lero mwasukuluka mwasukuluka njira zanu zimene mukwenda zosalongosoka akatakuzuzeni kodi inu kulungulula bwanji makani makani angoti mwasukuluka

aliyense nkumayamikira kuti koma aneba kwa aneba kuli yaya koma ntsikana wa ulemu ntsikana wa zintchito ntsikana wodziwa kusamala lero yaya wasukuluka amayi akamabwera kuchoka kumene anapita kaya ndi kunsika kaya ndi kuntchito akupeza yaya kusewera ndi anzake

mulipo amayi ena mmene mmabwera kubanjako azabwino alichikumati kumati amayiwa analandira mwambo kwawo akumati amayiwa aliyese kumachita kuti iya ukhale iwe chisanzo cha anthu ena kumati osakhala ngati amayi uje bwanji osakhala ngati amayi iweyo pamenepo uli munthu waulemu wabwino koma lero amayi mwasukuluka kuti even abale anu pakali pano akuchita mantha kubwera kuzakuyenderani sakubwera pakomo osati poti transport alibe ayi koma akuopa mayankhulidwe akafika pakomo mayankhulidwe anu amasintha makhala achininga chininga mmaziwa kupindani pomwepo kumakhala ngati akuyankhula ndi mwana akuyankhula ndi alendo kodi wadya zonsezi ija sindikagulanso tu zina sindikagulanso zina zumapeza alendo akumva kumati kodi akunena mwanayu ndani akundinena si mwana

munthu akasukuluka makalo makali samamva so vuto lake ndi ili akutitu mcherewo ulibe malo mundiwo wakanika akuti kunthakanso musauponye koma pansi akauponde beti lipoita khristu likasukuluka timayamba matukutuku mumpingo matukutuku zokamba zathu zofuna kuti wina atiuze kuti choka Mwamu- mwamuti wekha ungochoka kubweresa ichi kubweresa ichi ati wayesa abusa kuno kubweresa kenake kumka ngati zija zimachita pamadzi pena kuti tuwi chalowa tuwi abusa amaita kuti chitulukanso ndeweza kuti uyu wasukuluka ne ukakhala kuti iwe m'busa umaziwa anthu usiku umangomuyang'ana umangomuyang'ana yekha amatupa nkuchoka amakamba mpingo ina amakamba mpingo ina so popeza kuti mchere osukuluka kuli kunthu ulibe ntchito kumene kuja muzambo wachokakonso palipo kuti chifukwa ndi osukuluka kuti malo ake ulibe olo olo kudzala shukala

ndipo anthu ena ake timapita ku banja chifukwa cha osati kuti tifuna kupita ku banja koma basi pakhomopo sitimva siti kuti languliwa makulu haya namo ndiwo atani ngwachokera mbezeranga banja anonanga sinakule eh mwali 3 days abwerako mchere osukuluka taonapo ife anthu ena chifukwa cha ulesi kuti akagwire ntchito kumunda zikukanika apange ichi chikukanika nde amati ndiyambisa utumiki amaona ngati utumiki bola kungoima kutsogolo anthu abwera ndichopereka ziyenda zosavuta za easy Mchere ukasukuluka mukakanika kulima uko utumikinso simuutha musiya nde mchere osukuluka umakhala opanda ntchito akuti mushini akauponde haleluya Ambuye Yesu Khristu akuti inu ndi mchere wa dziko lapansi koma mcherewu ngati ngosukuluka ulibe ntchito olo mutauika mpaketi yokongola ulibe ntchito olo utachuluka ulibe ntchito so nzomvetsa chisoni kuti akunena kuti mchere umenewu ulibe ntchito mundiwo ulibe ntchitonso ngakhale kudzala koma kungoutaya zioneka ngatitu apa chiyembekezo palibe koma ndifuna ndiyankhule koyambirira ndinu amene mwayesesa kukhalabe mchere amene simunasukuluke pitirizani pitirizani ntchito zabwino kuluza khalidwe labwino nkosavuta ndipo sikutenga nthawi koma kuluza khalidwe loipa nkovuta ndipo kumatenga nthawi so pamene mukuchita bwino musayerekeze dala kuluza zabwinozo kuti muluze mukatenge zoipa chifukwa kuluza zabwino sikuvuta koma kuluza zoipa nkovuta nde ndikufunanso ndikambe ndi inuyo mchere wosukuluka muzaloza zanu inuyo mukuziwa mmene mwasukulukira ndiye ndikuuzani kuti apatu akunena kuti chiyembekezo palibe kutaya koma ndili ndi uthenga wabwino chiyembekezo chilipo yesu khristu mwamuna wa mtanda ali nayo mphamvu yakuukoleresanso mchere umene yakupasanso mphamvu ndifuna ndikusiyeni ndi mawu awa mulungutu ndi mulungu wodabwitsa amapanga akuti pa, pa mateyu chapter 19 verse 26 mawu a mulungu akunena kuti chosatheka ndi munthu chimatheka ndi mulungu akuti zonse ndizotheka ndi mulungu chimene chimaoneka kuti Abambo mwasukuluka, amayi mwasukuluka, nyamata wasukuluka, abusa mwasukuluka, ndifuna ndikuuzeni kuti ndi Mulungu chilichonse nchotheka. Mukhoza kubwerera, mukhoza kukhalanso mchere wokometsa dziko lapansi. Ndifuna ndikusiyeni ndi mawu awa amene anapezeka ku Ezekiel. Ezekiel mneneri analandira vumbulutso limene Mulungu amamuonesa kuti zinthu zimene zimaoneka kuti nzosatheka koma Mulungu amazikwanirisa. Ndifuna ndiwerenge mawu awa ndipo ndikusiyeni pamene pa Ezekiel chapter 37 ndipo ndiwerenga ndime 1 mpaka na 6 ezekiel chapter 37 1 mpaka na 6 akuti dzanja la yehova linali pa ine ndipo mzimu wa yehova unandinyamula nkukandikhazika pakati pa chigwa chigwacho chinali chodzaza ndi mafupa yehova anandiyendetsa uku ndi uku pakati pa mafupawo mafupawo anali ochuluka kwambiri mchigwa monsemo ndipo anali owuma kwambiri

ndidzakukutani ndi khungu. Pambuyo pake ndidzakuuzira, ndidzauzira mpweya mwa inu, ndipo mudzakhalanso ndi moyo. Pamenepo mudzadziwa kuti ine ndine Yehova. Ambuye akudalitseni pamene Ambuye akuuziranso mpweya mwa inu kukometsa mchere kuti kusukuluka konse kuja